igbo bụ igbo mma mmanụ rienụ ṅụọnụ kachanụ anyị abịa ọzọ n'oge ndị igbo n'ama igbo ekene dịrị olisa na anyị fụrụ n'ụbọsị nke tata maka ife a na-eme adịghị easy dịka ndị oyibo si wee kwu ya ee agụba ụzọ abịa m ọzọ ana m anabata gị n'oge m n'ama Igbo ọ gịnị ka anyị ji wee na-abịa n'ama Igbo ihe anyị ji wee na-abịa n'ama Igbo wee na-ekwuo kedu ife bụ omenala Igbo kedu ife bụ na ndị Igbo bụ mba sili ike bụ mba a na-anụ maka ha n'ụbọsị nke tata ọ nwere ọtụtụ ndị m ji wee bịa wee na-ajụ ha ụfọdụ ajụjụ dị iche iche iji wee kọwaa ihe gbasara omenala Igbo iji wee kwuo maka omenala igbo iji wee gwa ọra obodo na igbo bụ oke mba nwa amadi mụ na ya ji wee bịa kịta nyanwa bụ ọkụkọ ga-eji aka ya wee bọsara ife ọ ga-eli ọ ya-eji aka ya wee kwuo afa ya kwuo ebe o si ekene m ụnụ ọzọkwa chetanụ na ọ n'ama igbo ka ụnụ nọ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke tata anyị na-ajụ akatamkpo mmadụ dị n'etiti anyị tata ọ ga-akọwa afa ọ ga-eji ọnụ ya nnọọ kwuo aha ya ihe anyị chọrọ ịjụ ya bụ kedu ihe kpatalụ asụsụ igbo ji wee na-atọ anyị ilu ilu kedu ihe kpatalụ anyị ji wee na-echefuzi otu nne na nna anyị si asụ kedu ihe kpatara na asụsụ anyị na-efu efu kedu ihe kpatara na omenala anyị na-efu efu ihe ndị a ka anyị ga-akpa anyị na nwa amadi a na-akpọ ọchịagha ndị igbo ọchịagha igbo niine ọ ga-eji ọnụ ya wee kpọọ afa ya kwuo ebe o si ọ gịnị kpatara asụsụ anyị omenala anyị ji efu efu igbo bụ igbo mma mmanụ ka anyị garuo ka anyị fụ ọchịagha ndị Igbo ka ọ gwa anyị ihe kpatara Igbo ji wee na-achọsi omenala ha ike wee na-achọsi asụsụ ha ike n'oge amani dị otu a
daalụnụ ama Igbo
High Chief Jafluk Ifeanyichukwu Ejimmadụ Ọkanụme ọ mụa wụ ọchịagha ndị Igbo nọ na Lagos bụrụ ọchịagha Njaba bụrụkwa ọchịagha ndị Amucha abụ m onye Imo steeti ọ wụ ihe na-efu efu taa wụ ọ ndị Igbo mere ihe o ji dị ka asụsụ Igbo ọ wụ ihe na-efu efu taa maka ndị Igbo bụ ndị fụtara asụsụ ha dị adịka asụsụ ha na-eme ha ifere nna mụọ nwa nwa anọ na-eto apụta were asụsụ ndị ọzọ okpokpo oyibo na-asụrụ ụmụaka ya n'ụlọ hmm. ị batazia n'ụlọ ị ma enwe ihe nzuzo onye ọbịa bịa be gị ị ma enwezi ihe nzuzo ị ga-asụ nzuzo ị ga-eji gwa nwa gị okwu hmm. ị na-asụrụ iwe okpokpo oyibo ma ndị mba ndị yoruba ndị hausa ndị ibibio ndị even ndị ikwere na ndị ogoni n'ihe i ruo be ha na-asụ asụsụ ha ị ma ama ihe a gwara nwa mgbe e jiri gwa nwatakịrị si ya ya dozoga ma onye igbo ga-asụkwu ka e were too ya ọ gara Cambridge gaa Oxford onye yoruba ji phd in law phd na na medicine ị bịa be ya ọ na-asụrụ ụmụ ya yoruba na-asụrụ onye awụsa na-asụrụ ụmụ ya awụsa but ma o ji o nwekwara okpokpo asambodo bụrụ nnukwu mmadụ ma onye igbo mgbe ị na-eme onye igbo ga-asụrụ ka o were gosi na ya gara Cambridge ya gara ihe a ma ndị na-agụta ha ọnụ